ne ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen an matigi yesu krista tɔgɔ la ne bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn nin wagati kosɔn ni an bɛ hakili jigin matigi yesu saya a sudonni a sukunuli kow la o min ye tɛmɛkan seli wagati ye ɲinan tɛmɛkan seli bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔ hukumu min ka kɛɲɛ ni bana jugu o jahadi min ɲɛsinnen don an ka diɲɛ ma nin wagati la a ɲininen don an fɛ an ka to an dan na an ka sow kɔnɔ an ka duw kɔnɔ ani o taabolo la an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin tɛmɛkan seli kɛ nka ne ko o to yen so kɔnɔna ka to an yɛrɛ kelen na o ye cogo ye ne fɛ min bɛ bɛn tɛmɛkan seli hakilina ma tɛmɛkan seli ne fɛ wagatiw de don an kan ka min ta an yɛrɛ ye ka miiri yesu ka tɔɔrɔ n'a ka degun na ka miiri a saya ni a kun na ka miiri a sudonni na ka miiri a sukunuli la o miiriliw kɔnɔna an bɛ an yɛrɛ ye an bɛ an ka hakɛw ye an bɛ an ka jurumuw ye an b'an ka yɛrɛdibaliyaw ye ani an bɛ cogoyaw sɔrɔ an yɛrɛ ye ka an kan di ala ma ka an ka jurumuw an ka barikantanyaw ka olu hakɛw yafa ɲini an danbaa ala fɛ ani ka cogo kura sɔrɔ ka taa ɲɛ ka baara kɛ ala ye ka baara kɛ nin diɲɛ kɔnɔ awa o taabolo la ne ka laɲiniba ye nin ye nin wagati kɔnɔ ala ka aw ni ne an dɛmɛ an ka nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw na an bɛ an yɛrɛ an dan na wagati dan ma wagati min kɔnɔ o ka an gɛrɛ ala la ani o ka kɛ nimisili wagati ye o ka kɛ yɛrɛdili wagati ye ala tɔgɔ bonya kosɔn ka ne to aw ɲɛ kɔrɔ krista ka kumakan wolonfila dɔ la kelen bɛ ne fa ɲagali ani jigiya la yesu ko fɛn bɛɛ dafara k'a to gengenjiri kan awɔ yesu nana ka kalanw di a nana ka ala sira jira mɔgɔw la a ka o san saba bɛna kuncɛ tuma min na ban kɛra yesu ma fo ka na se a gengeli ma jiri kan o bɛɛ tun bɛ tali kɛ ala ka fɛɛrɛ tigɛlen na adamaden kunmabɔli kosɔn o hakilina na hali k'a sɔrɔ a ka gɛlɛn yesu ko fɛn bɛɛ dafara fɛn fɛn tun bɛ se ka an kɛ mɔgɔ haramuyalenw ye ala ɲɛ kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka an kogoya ala ye krista tun ɲɛ bɛ olu fɛnw talen na ka bɔ yen ale tun ye sesɔrɔli kɛ o fɛnw bɛɛ kan ale saya o hakilina na o tun bɛ na ni hɔrɔnyali ye o tun bɛ na ni kunmabɔli ye o tun bɛ na ni kisili ye o de kosɔn yesu b'a fɔ fɛn bɛɛ dafara ne ni e an kunmabɔli sara bɔra an kisili sara sarala o miirili kɔnɔ bi sɔgɔma nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na ne bɛ se ka n hakili jigin ciden poli ka miirili ni a ka dannaya fɔlen dɔ la ka ɲɛsin romɛkaw ma k'o lase an ma nin wagati la romɛkaw sura seegin vɛrise mugan ni seegin k'a bila bi saba ni kelen ciden poli ko an y'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko ɲuman kɛ ala kanubaw ye olu minnu welela ka kɛɲɛ ni ala ka ko latigɛlenw ye katuguni ala kɔnna ka minnu dɔn a kɔnna ka olu ko latigɛ fana ko u ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ denkɛ ja ye walisa ale ka kɛ denkɛ fɔlɔ ye denkɛ fɔlɔ balima caman ye ala kɔnna ka minnu ko latigɛ a ye olu wele a ye minnu wele a ye jo di olu fana ma a ye jo di minnu ma a ye nɔrɔ da olu kan fana an na mun fɔ o kow la sa ni ala bɛ an fɛ jɔn na kɛ an kama min ma hinɛ a yɛrɛ denkɛ la nka a y'a don saya la an bɛɛ kosɔn o tɛna fɛn bɛɛ di an ma a denkɛ fɛ wa nɔrɔ ka da ala tɔgɔ kan ne nin vɛrisew kalan an ye aw bɛ a dɔn i ko ne yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an bɛ waati minnu na waati gɛlɛn minnu na yala an bɛ se ka nin fɔ ni jagɛlɛya ni dannaya ye ko fɛnw bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kanubaaw ye wa yala an bɛ nin wagati gɛlɛya minnu kɔnɔ olu bɛ se ka baara kɛ cogo di an ka ɲumanya kosɔn ka kɛɲɛ ni ala ka fɛɛrɛ tigɛli ye awɔ an bɛ nin kuma fɔ ni jagɛlɛya ye an bɛ nin kuma fɔ ni dannaya ye ɲininkali fila ninnu fɛn jumɛnw de bɛ baara kɛ an ka ɲuman kosɔn ani ni an bɛ kuma an ɲuman kosɔn an ɲɛ kosɔn an bɛ ɲɛ jumɛn de kofɔ an kan bɛ ɲuman jumɛn ma o ye ɲininkali filaw ye ɲininkali fɔlɔ fɛn jumɛnw de bɛ baara kɛ an ɲɛ wala an ka ɲumanya kosɔn ani ni an bɛ kuma ɲumanya kuma ɲɛ kosɔn o ye mun de ye a ka fisa an ka hakili jigin ciden pɔli ka kalanw na minnu dila rumɛkaw la ka jɛya walisa an ka se k'a faamuya a bɛ kuma ala ka fɛɛrɛ ka ɲɛsin a kanubaaw ɲɛ kosɔn ani ni ala bɛ kuma ɲɛ kosɔn ɲumanya kosɔn a bɛ kuma ɲumanya jumɛn ko la a bɛ kuma an ɲɛ jumɛn ko la awɔ adamadenw fɛn fɔlɔ an bɛ min dɔn ciden pɔli ka kalan kɔnɔ ala ye a yɛrɛ jira ani ala ka danfɛnw fɛ ala ko bɛ dɔn nka ciden pɔli b'a fɔ ka jɛya rumɛkaw sura fɔlɔ la ko adamadenw ye ala dɔn nka u ye danfɛn ɲɛnatɔmɔ ka danbaa to yen awa ala ye adamadenw to yen u diyaɲɛ na o kosɔn jurumu bɛ wele ka taa fɛ adamaden bɛ sama kojugu nɔfɛ hali k'a sɔrɔ a b'a dɔn a man di ala ye awa kojugukɛlaw kɛra adamadenw ka mɔgɔ ɲumanw ye u bɛ sama minnu nɔfɛ ani sura saba la a b'a fɔ ka jɛya adamadenw bɛɛ faralen don ka bɔ ala nɔɔrɔ la o ye tiɲɛ ye u si tɛ se ka gɛrɛ ala la awa krista la ala ye jo di a ye adamadenw kunmabɔ a ye cogo di adamadenw ma u ka kɛ jalakibaliw ye ka cogo di adamadenw ma u ka hɛrɛ sɔrɔ a la ani fɛn filanan an bɛ min faamuya ciden pɔli ka kalanw na a ko nin diɲɛ bɛ jate i ko muso min bɛ tin na muso tintɔ awɔ degun b'a kan tɔɔrɔw bɛ a kan mɛ a hakili latigɛlen don ko ɲɛnamaya dɔ natɔ den dɔ na bange ani o bɛ jagɛlɛya o bɛ jafariya ani jigiya di muso ma awa an fana minnu bɛ nin diɲɛ kɔnɔ an minnu sinsinnen don ala ka kuma kan an bɛ da mun na ko nin diɲɛ bɛ i ko muso tintɔ min bɛ ka ala ka kunmabɔli makɔnɔ min bɛ ka ala ka eh, hɛrɛ makɔnɔ nin diɲɛ bɛ tɔɔrɔ nka an bɛ da la k'a fɔ ala na hɛrɛ basigi nin diɲɛ kɔnɔ ala na nin diɲɛ kuraya ko se na sɔrɔ saya kan ala na hɛrɛ sinsin nin diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya na kɛ a kɛcogo la fɛn sabanan vɛrisɛ mugan naani ani mugan duuru ciden pɔli bɛ kalan wɛrɛ di anw ma ko anw kisila jigiya de fɛ krista dannaya fɛ an bɛ da la k'a fɔ anw na don ala nɔɔrɔ la an dara la k'a fɔ an ka jurumuw yafara ko an ni ala cɛ bɛnna ala ka hɛrɛ bɛ an dusukun na o ye nɛɛma ye nka an bɛ hɛrɛba min makɔnɔ o ye ka jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ala fɛ a denkɛ barika la o ye jigiw ye ani an bɛna a faamuya fana kirisita saya ni a sukunuli o bɛ o sɛbɛntiya ko don dɔ hali ni anw bɛ tɛmɛ saya fɛ jigiya min bɛ anw fɛ ko anw ni anw na kunu ɲɛnamaya kura kosɔn ka kɛ ala ka nɛɛma na badabada donc ka anw to nin diɲɛ kɔnɔ anw bɛ tɔɔrɔ diɲɛ fɛ hali k'a sɔrɔ an tɛ diɲɛ ta ye an bɛ diɲɛ kɔnɔ an tɛ diɲɛ ta ye i kun ye kirisita ta ye cogo o cogo nin diɲɛ tɔɔrɔ an na olu eh, olu sɔrɔ banaw faamubaliyaw gɛlɛyaw ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ gɛlɛyaw ka bɔ nin diɲɛ diɲɛ na ka d'a kan ko diɲɛ bɛ gɛlɛya la k'a sababu kɛ jurumu ka jɔnya ye donc fɛn camanw bɛ yen n'anw bɛ tɔɔrɔ cogo min na an ɲɛji bɛ bɔ ten an bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ an bɛ banaw sɔrɔ kow bɛ na an tɛ minnu faamuya o la i ko an ka kisili jigiya don an ka kisili ala bɛ cogo di an ma don o don fana k'a ka ɛɛ kisiliw ye k'a ka kunmabɔliw ye an bɛ bana an bɛ delili kɛ ala bɛ an kɛnɛya ani an ni ala ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ ala ye anw dan a ja la cogo min na a ye fɛɛrɛ caman di adamadenw ma a ye cogo caman di adamadenw ma walisa an ka waleya sɔrɔ waleyaw kɛ an ka taabolow ta minnu bɛ se ka anw lakana minnu bɛ se ka anw kisi min bɛ se ka anw bila ka ala ka hɛrɛw sɔrɔ adamaden bɛ fɛn o fɛn min kɛ dɔgɔtɔrɔya ni a hakilitigiya an bɛ sinsin dɔgɔtɔrɔw kan kosɛbɛ furakɛli ani kɛnɛyako ta fanfɛ o ye ala ka damu dɔ ye nka kɛnɛyali bɛ bɔ ala de yɔrɔ o de y'a to n bɛ n kanbɔ aw ma nin wagati la fɛɛrɛw tigɛla an ka janto an yɛrɛ la ka sigi aw ɲɛ kɔrɔ ni nunbugunna ni dabugunna ye hakilina de don ani kalan de don o ye fɛɛrɛw ye minnu dira anw ma an k'an yɛrɛ lakana an bɛ furaw ta an bɛ dɔgɔtɔrɔw ka latigɛliw matarafa ala ka hakilitigiya don min dira adamaden ma an ka janto an yɛrɛ la nka an b'a dɔn k'a fɔ kisili yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ bɔ ala de la donc nin wagati gɛlɛnw na an ɲɛ jɔlen don an yɛrɛ la an ɲɛ jɔlen don gɛlɛyaw la mais ka tɛmɛ olu kan ne bɛ an wele ne bɛ an jija an ɲɛ jɔlen ka to ala la ala mago bɛ mun na nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka ɲɛ jɔ ale la an k'an jigi da ale kan an an ka na ale ma ale na se di an ma a na kunmabɔli di an ma ani o kalan eh, taabolo kɔnɔ ciden pɔli bɛ kalan min di anw ma k'a fɔ an k'a faamuya nin diɲɛ tɔɔrɔ ni a degun o tɛ se ka sanga ala ka nɔɔrɔ nata dakun na awɔ nin diɲɛ gɛlɛyaw bɛɛ kɔnɔ nin diɲɛ tɔɔrɔw bɛɛ kɔnɔ min bɛ an ɲɛ ni an bɛ don ala ka fɛɛrɛ kɔnɔ n'an bɛ tugu ala ka fɛɛrɛ nɔfɛ k'o ye ala nɔɔrɔ ye damu ka ɲɛnamaya ala fɛ ka sigi ala gɛrɛfɛ ka to ala gɛrɛfɛ hɛrɛ ni nisɔndiya ani damu kɔnɔ nin wagati la ala ka o nɛɛmaw bɛ ka kɛ an ye hɛrɛ bɛ an ni ala cɛ ala ka hɛrɛ bɛ an dusukun na hali k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ an bɛ tɔɔrɔw la an b'a dɔn k'a fɔ ala bɛ an fɛ ani ala bɛ janto an na a ka hɛrɛ bɛ an dusukun na o taabolo la ka segin ciden pɔli ka nin kalan ma fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kanubaaw ye an ye miirili minnu sɔrɔ o ye an bilasira fɛn fɔlɔ fɛnw bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye hakilina ye ka a fɔ ala bɛ ka mun de latigɛ nin diɲɛ laban ko la adamadenw ta fan fɛ ala bɛ ka min labɛn nin diɲɛ ko ta fan fɛ ko don dɔ na na diɲɛ kura na kɛ gɛlɛya tɛna kɛ diɲɛ min kɔnɔ tɔɔrɔ tɛna kɛ diɲɛ min kɔnɔ bana tɛna kɛ diɲɛ min kɔnɔ ɲɛji tɛna kɛ diɲɛ min kɔnɔ ani saya tɛna kɛ diɲɛ min kɔnɔ ni an bɛ ala ka kuma kalan kitabu sɛbɛn laban jirali bɛ o fɔ an ye ko ala na dugukolo kura ani sankolo kura da o dugukolo kura n'o sankolo kura kɔnɔ ɲɛji tɛna kɛ yen bana tɛna kɛ yen tɔɔrɔ tɛna kɛ yen suko si tɛna kɛ yen damu ni hɛrɛ dɔrɔn na kɛ yen donc ni an bɛ ala ka kuma kalan tuma bɛɛ an b'o de ye nin diɲɛ fariya nin diɲɛ kunaya ani nin diɲɛ gɛlɛyaw diɲɛ dɔ na na o tɛna sɔrɔ o kɔnɔ o de bɛ kɔrɔ di an ka dannaya ma o de bɛ kɔrɔ di an ka jijali ma an b'a dɔn an tolen tɛ an yɛrɛ ma i ko ciden pɔli y'a fɔ cogo min na nin diɲɛ bɛ ka ala ka kunmabɔli makɔnɔ i ko muso tintɔ donc ala denw jirali minnu bɛna to damu ni hɛrɛ dafalen kɔnɔ an bɛ k'o makɔnɔ o de y'a to k'an to nin waati gɛlɛn kɔnɔ ne bɛ an wele k'an ɲɛ da ala fɛ ka ala sago ɲini an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an kana kɛ mɔgɔ minnu bɛ u kunfɛ ten an ka kɛ mɔgɔ ye k'a dɔn da ala ka hɛrɛ ani ala ka ko nataw la ka an hakili to krista ka gɛlɛya labanw na krista bɛ na gengenjiri kan tuma min na a tɛ i ko fɛn nɔgɔ fɛn min kɛra ko nɔgɔ ye an y'a ye k'a fɔ krista ye wagati ta ka delili kɛ a ko kalandenw ka na ka fara ale kan ka to ɲɛna ka delili kɛ awa o delili kɔnɔ ko dɔ jirala an na a fɔra ko yesu ko ala ma ni a bɛ se ka kɛ nin jifilen ka mabɔ ne na nka ne sago kana kɛ e sago ka kɛ awo krista tun bɛ mun ɲini ala ka kunmabɔli fɛɛrɛ o ka dafa farikolo tɔɔrɔ kɔnɔnagwan ni degun minnu tun bɛ se a ma ala ka fɛɛrɛ dafali mɔgɔ kunmabɔli kosɔn o tun bɛ tɛmɛ ale ka o tɔɔrɔ ni a ka degun kɔnɔ o taabolo la a ko ale sago kana kɛ bi fana degun ni gɛlɛyaw bɛ yen nka yala aw ni ne an bɛ se ka tali kɛ yesu ka di misali la k'a fɔ fa ala ne sago kana kɛ e sago ka kɛ ala sago o dafalen don o ka ɲi ani o bɛnnen don o ye walisa ka adamadenw ka don hɛrɛ la u ka hɛrɛ sɔrɔ wa o hɛrɛ dulonnen don yesu krista la ni ala ka an jurumutɔ to a ye yesu di saya ma sisan an kɛlen a ta ye a bɛ an bali mun na o bɛ jigiya kuma lase aw ni ne ma ko bi an ka kɛ mɔgɔ ye an ka banaw an ka tɔɔrɔw an ka kɔnɔgwan n'an ka gɛlɛyaw an ka da la k'a fɔ ko ala ka fɛɛrɛ na dafa Nin sɛgɛn ni nin tɔɔrɔw bɛɛ kɔ an na kɛ damu na ala denkɛ yesu krista fɛ yesu kunna ka bɔ suw cɛma a bɛ jigiya di anw ma ko hali ni an bɛ tɛmɛ saya fɛ o saya tɛ se ka kɛ bɔnɛ wɛrɛ ye ka da a kan tɔnɔ don anw na don ala ka damu ni a ka hɛrɛ banbali la nka k'an to diɲɛ kɔnɔ an tolen tɛ an yɛrɛ ma ala ye cogo di anw ma walisa an ka se sɔrɔ ani ala na se sɔrɔli di anw ma ne ka delili ye nin ye aw ni ne ye nin wagati ka an gɛrɛ ala la nin wagati ka anw ɲɛ n'an hakiliw yɛlɛ walisa an ka ala ka fɛɛrɛ dɔn k'a faamuya ani an ka tugu ala ka fɛɛrɛ nɔfɛ ala ka hɛrɛ kɛ aw ni ne ye ani ka nin wagati di anw ma an ka danaw bɛ se ka kuraya cogo min na ka barika cogo min na a nɔrɔ kosɔn ala ka hɛrɛ kɛ aw ni ne ye yesu tɔgɔ la amina